lethargic agus just ag luí i mo leabaidh agus bia deas a ithe agus gan dul áit ar bith so yeah just aisteach, sin an focal a úsáidfidh mé. achan duine a dúirt go raibh siad réidh le gabháil ar ais ag an obair an tseachtain seo tá siad ag insint bréag, tá cinnte tá sin rud amháin tá feidhm atá seo. Ag caint faoi leaid a mbíonn ina leabaidh go minic tá mé anseo fosta le James Ó Flatharta. James, goidé mar atá tú?

Tá mé ar ais Dé Luain so mé beagáinín i limbo but ag iarraidh a bheith in ann ithe sláintiúil is ea but chaith mé block cáis aréir my god bhí tango ag an mbeirt againn.
Mar gheall go bhfuil fós bia deas sa dteach achan duine, níl na leftovers uilig imithe go fóill, mise mar an gcéanna, tá mé i ndiaidh iarracht a dhéanamh tosú achan lá ar an mbia sláintiúil. So seo mo cheathrú iarracht, seo an ceathrú, tá muid ag taifead anois ar an cheathrú lá agus tá mise ag déanamh iarracht arís ar maidin, so b'fhéidir go mbeidh an t-ádh liom inniu. Tá mise chomh sláintiúil go dtí nine pm and then tá mé like, oh. Yeah, late night snacks. Tá mé ag iarraidh tae agus tá mé ag iarraidh chocolate agus tá mé ag iarraidh breathnú ar clár nua seo ar Netflix atá mé really addicted dhó, which tá already críochnaithe agam agus níl sé tagtha amach ach cheithre lá ó shin, so um, yeah.
Mothaím i bhfad níos fearr though go bhfuil tusa ag rá sin mar Nuair a fheiceann tú na TikToks uilig, you know, amharcann achan duine cosúil le go leor siúl acu is mothaíonn tú sort ciontach nuair tá tú ag amharc ar an stuff sin but sílim gur bréag é go leor de, you know. Yeah. Bhuel, má tá aon duine ag breathnú ar an físeán den phodchraoladh seo faoi láthair, tá mise cineál ag breathnú homeless faoi láthair, so Hugh, cén chaoi a bhfuil do, cén chaoi a bhfuil do bhliain úr ag goil? Tá sé greannmhar go deireann tú sin, sin an fáth amháin nár chuir mé aon pictiúr suas domhsa ag siúl ná ag déanamh aon aclaíocht go fóill cos tá mé ag iarraidh tacaíocht a thabhairt daoibhse. Níl mé ag iarraidh taispeáint cé chomh minic is atá mé sa gym faoi láthair. Tá mé just achan uile lá, achan uile uair, tá mé ag déanamh achan uile exercise gur féidir leat. Actually, agus ní joke é seo, cheannaigh mé Apple Watch ansin le deireanaí. What? But seo an fáth, right? Bú! No fan go gcloisfidh tú seo, bú! Bhuel, fan go gcloisfidh tú seo, níl sé le haghaidh an aclaíocht, surprise, surprise. Tá sé mar gheall, tá rud ar an Watch gur féidir leat é a úsáid mar screen viewer le haghaidh do cheamara. So má tá tú ag taifead leat féin, thig leat an shot a setáil suas gan a bheith ag rith ar ais ag an phone examiner like thig leat feiceáil go díreach cén saghas um you know pictiúr atá ag gabháil a bheith agat so I think bhí mise an duine amháin atá ag úsáid Apple Watch specifically gan aclaíocht a dhéanamh literally just le le le físeáin agus rudaí eile. Thig leat pictiúr má tá tú ag glacadh pictiúr grúpa chomh maith ní gá rith ón gceamara le glacadh nó thig leat just a bheith ansin agus tap beag a dhéanamh. I know. Sí, tá mé iontach cliste. Le Fitness Watch, tá sé iontach le chuile rud ó thaobh fitness.
Yeah.
Ó, tá an ceann fancy agatsa, an bhfuil, James?
No, an Whoop Whoop. Ó, an Go bhfuil sceach?
Whoop! What do you call me? Go bhfuil sceach? Excuse me? It's, níl sé fancy whatsoever, níl tada air, it's just literally a band. That's it. Yeah, ach nach bhfuil sé an-chruinn agus bíonn sé go maith ag déanamh deas soiléir. an strain atá mé a' cur ar mo chorp gach lá, an stress a bhíonns orm. An-ard, an-ard.
Nach mbíonn sé an-ard nuair atá b'fhéidir tinneas póite ort.

Suimiúil. Agus tá mo cheann really ard. Agus sin surprising mar tá mo chroí théis bheith briste go leor inti. Ah, bú! Stop it!
Fág sin i fiche fiche trí. Faigh sin ar do chúl.
Delete all! Format sin! Fág sin ar do chúl. Ná glac leat sin. Cén mar a bhí an Nollaig daoibh cos chuaigh mise 'na bhaile ar an Déardaoin roimh an Nollaig. mar gheall nach bhfuil mise, níl mise gar leis an teach, cén uair a bhí sibhse ar ais ag an Homestead ar feadh extended period? Bhí mise deireanach go leor ag dul abhaile, mar gheall go raibh mé ag ceolchoirm Hozier i mBaile Cliath, Aoine an dara lá is fichead, so an chéad lá eile bhí orm an Dublin Coach lofa gránna sin a fháil abhaile go hInis, ceithre uair go leith le teas ar siúl, Agus muid uilig ag crochadh, bhí muid maraithe. Shroich mé an baile ar an tríú lá is fichead, agus níor fhág mé an teach really ó shin. Chuaigh mé amach anois is arís but like tá mé chomh holc fiú dul faoina siúlóid, tá sé ró-cosy, tá sé ró-comportach sa bhaile. Is tú just chilláilte is, tá tú ag iarraidh hibernation period a bheith agat, agus sin rud atá ar siúl agamsa faoi láthair sílim, agus níl mé críochnaithe leis go fóill.

huh agus sweat patches le ceart agus fucking carn chocolate agus mug tae folamh just taobh leat. Yeah mar bhí mé ag fáil glaonna ó mo dhaid like am ar bith go ndeachaigh sé amach fá choinne seisiún like bheadh sé ar an mbealach abhaile ag b'fhéidir meán oíche is the is the fire still going like Yeah. tá sé comh tábhachtach fá choinne cúis éigin go mbeadh sé ag dul an lá uilig sa teach. Mm.
I think bhí sé chomh cleachtaithe leis é a bheith like gan aon teas eile a bheith ar fáil like istigh sa teach. It's an fáth céanna go ndéanann siad na steaks an dóigh, bíonn steaks acu well done an t-am ar fad. Yes, yes.
It's cause b'amhlaidh nach mbeadh, No. nach mbeadh sé like sláintiúil é a dhéanamh but anois tá's ag daoine cén dóigh agus cén teas agus blah blah blah whatever. Oh god Um, no, tá mo thuistí mo- ina foodies cearta, they, they would die. Dá mbeadh sé well done.

Oh my lord, ehm yeah bhí sé class eh so don chéad like seachtain go dtí like ó like an Déardaoin go dtí like an Céadaoin basically ní fhaca mé aon duine gan an sloinne Carr ar chor ar bith, like it was just mo theaghlach agus ansin mo chuid col ceathracha atá ar thaobh m'athar agus bhí, seo an chéad uair a bhí muid ar fad le chéile le like bliantaí agus bliantaí agus bliantaí mar tá cúpla ceann acu ina chónaí thall sa Bhreatain Bheag, thall in Cardiff agus bhí mé ach ansin an Máirt then bhí mé like ok tá mé chun achan duine a fheiceáil anois. Ó an Luan bhí mé like ok tá mé chun daoine a fheiceáil anois. But mhothaigh mé cosúil le b'fhéidir go mhothaigh sibhse mar seo, or b'fhéidir nár mhothaigh sibh mar go mbíonn sibh sa bhaile níos minice ná mise, ach mhothaigh sé cosúil le like This Is Your Life cineál de, where it was like bhí mé ag feiceáil daoine nach raibh feicthe agam le b'fhéidir like seacht bliain ar oícheanta amach, like mise ag dul amach le mo chuid cairde as you know Cloich Cheann Fhaola, whatever, agus then cheap mé go raibh beirt acu ag goil and then it turned out go raibh like grúpa ollmhór and it was all lads nár chonaic mé ó chuaigh mé ar an ollscoil basically and I was like oh my god like tá sé chomh craiceáilte like go bhfuil muid ar fad go fóill sna pubannaí céanna, sna áiteanna céanna, like, ag déanamh an craic seo. Ach ansin bhí an Scoil Gheimhridh Ghaoth Dobhair ar siúl fosta, atá just tapped, agus achan uile uair téimse, eagraím rud Oíche Chinn Bliana i mBaile Átha Cliath, and then achan uile uair tá mé sa bhaile agus tá mé like, oh fuck, actually tá seo class, níl mé ag iarraidh fágáil. Amuigh tigh Hiúdaí Beag ná amuigh in Leo's ná Tessie's ná na gigs ar fad a bhíonn ar siúl, even though ní raibh mé ag ceann ar bith acu. ar an drochuair. I know. Níl sé cosúil liom. Caithfidh sé go raibh rud inteacht mícheart liom. Bhí mise cosúil leatsa though ag feiceáil daoine ar oícheanta amuigh nach bhfaca mé, like chonaic mé daoine ón mbunscoil nach bhfaca mé ó chríochnaigh mé sa bhunscoil. So, sílim uaireanta go mbíonn daoine nach bhfuil tú ag iarraidh a fheiceáil chomh maith. so bíonn ort ducking and diving a dhéanamh as tú in Inis go bí mar bíonn sé iontach gnaitheach ach ansin bíonn sé deas na daoine eile a fheiceáil atá ag teacht abhaile don Nollaig go you know tháinig mo chara abhaile ó Bristol agus just yeah tá sé deas bualadh le daoine but yeah definitely bíonn daoine and you're like cool níl mé ag iarraidh tusa a fheiceáil slán I'm out

What the hell? I literally dúirt mé go raibh muid ag troid a chéile achan lá ar an scoil! It's just gur d'éirigh muid níos fásta, like. Gabhfaidh tú suas go Dún na nGall agus just tiontóidh sé isteach i Hallmark movie. Tá mé ag rá, oibríonn rudaí amach duit.
An t-aon rud a bhí ar easpa ná just like go thit sé i ngrá ag like cailín a chas sé leis sa bhunscoil, 20 years níos déanaí agus sin bheadh like

much eile though, I was like dá rachadh mé chuig an rud i nGaoth Dobhair like don bliain úr or whatever bheinn ag amharc ar na scéaltaí ó mo theachsa agus bheinn like oh tá mé really ag iarraidh dul agus bhí mé i mo theachsa agus ag amharc ar na scéaltaí as Gaoth Dobhair bhínn like oh ba bhreá liom a bheith ansin fosta so What a dilemma. I know I just is maith liom a bheith achan áit listen Just FOMO a bhí ann. Chomh luath is atá cloning technology ann. It's over. No, in fairness, bhí mise ag iarraidh a bheith ag ehm i nGaoth Dobhair chomh maith nuair a chonaic mé na scéaltaí uilig sin, bhí cuma craiceáilte air. Bhí sé sórt cosúil leis an Oireachtas arís.
Yeah. Bhí go leor de na daoine céanna ann chomh maith, you know? B'in é ceann scoil gheimhridh Ghaoth Dobhair? B'in é ceann na meán?

Ceann de na lads Ceathrú Rua, bhí gasúr beag aige le déanaí anuas so bhí baisteadh acu oíche Cinn Bhliana ag a haon a chlog sa lá so chuaigh muid sa bpub tar éis for food agus just you know

le cúpla lá so bhí sé go deas eisean a fheiceáil mar ní fhaca mé é os cionn bliana so yeah decent hour decent hour.
Bhí tú bhí tú country chart suas agamsa and I was like chomh luath is a chuir tú na snaps chugamsa ar ag meán lae agus tú sa phub I was like nah it ain't Ó bhí tú chun dul ón baisteadh chuig an gcóisir? Yeah sin an plean a bhí agam originally ach ansin bhí mé like trí phunt isteach so bhí mé like ah ah.
Ní dóigh liom é. Think go mbeidh mé ag fáil síob ar Oíche Cinn Bliana isteach go cathair na Gaillimhe chun bus a fháil suas go Baile Átha Cliath chun luas a fháil síos go Kew.
Ní dheachaigh mise amach sa deireadh ar Oíche Cinn Bliana, bhuel, chuaigh muid síos ag teach mo chara i Milltown Malbay agus just dúirt muid go bhfanfadh muid istigh is go ndéanfadh muid bia agus cluichí agus cocktails. Chuaigh muid amach fá choinne deoch go dtí Friel's Pub thíos an bóthar agus chuaigh muid ar ais ag an teach.
just bhí Tá sin go deas though, mé yeah ní maith liom cineál chaotic ní ní maith ok tá muid sean alright now but bí ní maith liom na sluaite
No, tá an ceart agat though, tá an ceart agat. Róthe agus sweaty agus níl tú ag iarraidh a bheith thart ar strainséirí sílim nuair a bhuaileann an clog an meán oíche, sílim go bhfuil mé just ag iarraidh a bheith thart ar na daoine go bhfuil grá agam dóibh, you know.
Yeah, ach fós féin, téigh as as go Lá Sionstó le himle, like, dá bhfágfadh muid an Luke Body suas go Gaoth Dobhair, bheadh sé sin cineál epic, like. Oh yeah, bheadh sin iontach, but tá aithne againn ar leath an bhaile thuas ansin, so mhothaigh sé kind of cosúil le go bhfuil muid sa bhaile, but má tá tú amuigh i club i nGaillimh nó ag an Iarmhar nó go mbeadh sé, tá an oiread sin daoine thart ort nach bhfuil aithne agat air, you're like. Ach sé dá mbeadh muid ag bailiú suas Gaoth Dobhair bheadh full srón fós agamsa agus chaith mé an t-am uilig ag bailiú suas sa tuaisceart like.
Go mba leis do! Ná, ná, ná. I'd say beidh full srón agat 'cause tugaigí dó backstage. Ná, in fairness. Tá sin an-cruinn.
Agus túr an oíche maith. Bhfuil rud ar bith a dhéanfadh sibh difriúil an bhliain seo chugainn? Just saoire iomlán na Nollag. Rud ar bith a dúirt tú like thiocfadh liom seo dhéanamh níos fearr or ar bhealach eile? An comórtas bailte a reáchtáil. Aww! Oh no! Well obviously. Ooh.
Obviously! Imreoir na Bliana a reáchtáil. you know an dóigh go gcaitheann sibh an cúpla lá sa bhaile rud ar bith ar mhaith libh a bheith níos productive as in bheith amuigh ag siúl or bheith dul ar níos mó oícheanta amuigh or cibé rud atá ann do you mean as in just an Nollaig or don bliain ar fad? tréimhse iomlán na Nollag Oh wow.
I would say definitely gan a dhul amach chomh minic. Mar, like, honestly, like, tá ceol thíos sa bpub chuile oíche. Agus like, mar a dúirt mé, like, tá mé chomh chaite sásta, so tá mé cloisteáil craic chuile oíche, tá mé ag siúl thairis, ceol, tá mé bunaithe ann ag ceol a chloisteáil, so like, shílfeá go cineál, leis an chaoi atá mise le Nollaig, agus cé chomh gar is atá muid gon pub. Shílfeá go cineál snake charmer atá ann, go just ngeofaidh siad mise amach as an teach agus ngeofaidh siad mé just siúd. Is tusa an snake.
Like, go bhfuil mé just like, éirí amach as an leaba agus mé already ag bailiú isteach mo seaicit agus mé ag bailiú síos sa pub. Like, it's just. Just slitheráil síos sa bhoth.

an méid sin scannán like bhí muid just chilling out i mo theach eh you know níor níor mhothaigh mé aon brú like le dhul amach go dtí like you know nuair a bhí 'fhios agam go raibh daoine as baile like as an bpobal like siar or whatever agus you know b'aoibhinn an am sin like níor chuaigh mé amach achan oíche agus Bhí sé just deas, so I think yeah I I agus cha ndearna mé sin le fada like le le blianta anuas, it was like very like you know ag rith ó áit go háit nó rud mar sin, so I think just ag ag glacadh níos socair, níos moille, ní chuaigh mé chuig aon gigs do you know sin thar Wow, thar 'cause we had to bhain muid 100 i mbliana. Tá mé ag gabháil chuig eh, beirt an seachtain seo, tá mé ag gabháil chuig eh, bhí mé, bhuel nuair a tagann seo amach beidh mé ag Whelan's One to Watch ar an Déardaoin agus tá mé ag gabháil chuig Brick Nasty ar an Aoine so anocht nuair a tagann an pod amach agus ansin tá mé ag gabháil ag Frankie Boyle an Chéadaoin seo chugainn sin tá mo hostal gig an seachtain ina dhiaidh sin do you know what níl mé chun gabháil níos mó cos I just could be basically tá tú rá gur ghlac tú sos ach anois tá tú ag déanamh sort of catch up ar an coicís de sos a bhí ann. yeah but thig liom mo chuid ceoil a traiceáil ar fad ar an.
See multiple uses of the Apple Watch. Caithfidh tú, just go dtí an, fá virtual clicker ar an Apple Watch agus cliceáil a' chuile uair a dtéann tú ag gig i mbliana and then you'll actually track it like Oh my God. pretty fucking mental. Samhlaigh.
Yeah, I think tá mo chéad iarracht like, I don't know, like, cos tá cara agam agus rinne sé, tá review déanta aige ar achan uile gig a bhfaca sé riamh, like, ar, like, notes app, whatever, and I was like, dá ndéanfadh mise sin ón tús, bheadh leabhar scríofa agat.
Basically, bhuel no, déanann sé like star rating or whatever and it's like tá like, tá like different, tá like tiers difriúla nó whatever, so it's like most incredible, amazing, great, good, bad, terrible, worst ever. Ach sin sraith iontach fa choinne TikTok.
Yeah. You bring your TikTok in a new direction. Beidh le feiceáil! Beidh le feiceáil! Actually an rud a fuair mé don Nollaig i mbliana was just rudaí don obair as in like fuair mé like microphones portable úr agus fuair mé like um fuair mé phone úr actually.

Ní bhfuair tú an rud amháin a bhíonn tú ar do- a bhíonn ar do liosta achan bliain though. Ní raibh ní raibh short brunette faoi do chrann. Bhí mé ag dúil go raibh ná habair cailín.
Achan an bhli- I'm telling you, an bhliain seo chugainn- an bhliain- Why aren't my presents hollering? Rinne mise sin anuraidh though actually seo chomh olc. Was it anuraidh or was it dhá bhliain ó shin? Tá sé in life bíonn greann ar a I am the gift. No no no, chuir mé, thosaigh mé ag déanamh fuaimeanna suas staighre as if go raibh madadh againn like. Aw no! It's actually so cruel nuair a smaoiním air like. Do do dheirfiúr ab é? No do mo mháthair! Aw that's so mean! No, fuair muid rudaí really deas di i mbliana, I can't, i mbliain sin, I can't remember Dé Mhian or whatever.

I can't believe go bhfuil, go bhfuil, sé like just my type to a T agus go b'é nach raibh faoi mo chrann. Tá sé. Tá sé ráite agat míle uair. Achan uile uair. Níor dhúirt muid na specifications really ar ar an bpodchraoladh seo nach ndearna muid. No. No. But like, cheann eile go raibh. Ach tá sé ráite againn. Literally tá liosta like déanta agat cheana féin where you're like duh duh duh duh duh sin mo mo type. Mhm. No, sin, sin

Déanfaidh sé sé sin mar best mar mé go raibh best man speech nó mar an groom speech nuair a phósann sé. Ó cheap mise go raibh. Thosaigh James ag canadh Cheap mise bhí tú ag caint fúmsa ag déanamh an óráid sin do James mar best man.

Oh yeah. Sílim go bhfuil seo deacair. Tá go leor daoine anois is deireann siad ná déan rún na hathbhliana, tá sé sórt ródhian ort féin agus tá tú sórt, ag cur tú fhéin síos is ag rá, an stopfaidh tú sin?
Sorry do aon duine atá ag éisteacht ar an podcast anois agus James is constantly pretending to be like ag like déanamh basketball mar gur dúirt sé an focal Kobe Bryant. Kobe!

an Kerry Cowboy in airde inné agus bhí sé faoi é ghlacadh go réidh ag tús na bliana agus gan a bheith ródhian ort féin mar tá na hainmhithe fós i bhfolach ina codladh ag ithe you know níl siad ag cur brú orthu féin a bheith níos fearr agus dul amach ansin san aimsir ghránna seo agus an iomarca a dhéanamh so I don't know nuair nuair a bhíonn tú déanamh iarracht rún na hathbhliana a dhéanamh sílim go dtig leat bheith an-dian ort féin a rá like caithfidh mé meáchan a chailliúint, caithfidh mé Caitheamh aimsire úr a bheith agam, caithfidh mé bheith níos fearr ná achan bhliain roimhe seo. Cad chuige a ndéanann muid sin linn fhéin ar an gcéad lá den bhliain, like, tá sé chomh, chomh dian orainn fhéin and then má theipeann orainn it's like ah, fanfaidh muid go dtí an bhliain seo chugainn le tosú arís! Agus an rud fosta, agus b'fhéidir go ndéanann tú, like, déanann tú. giving up ar, like, le linn, like, cúpla seachtain and it's like. Yeah, mar tá an iomarca ar an liosta. Tá, like, but, like, tá caoga, cá mhéad seachtain sa bhliain, caoga sé, caoga dó? Caoga dó. Caoga dó. Agus tá tú, an, tá tusa ag tabhairt suas i ndiaidh mí, like, ceathair seachtain i ndiaidh, um, is maths, tá ceathracha hocht seachtain fágtha agat le dhéanamh. Mar cuireann tú an iomarca brú ort féin ar an gcéad lá agus it's like, caithfidh mé deich rud úr a dhéanamh i mo shaol ionas go mbeidh mé níos fearr mar níl mé maith go leor mar atá mé. So, I don't know caidé an dóigh a mothaím faoi. Ag an am céanna, tá cúpla rud go bhfuil mé ag iarraidh a dhéanamh agus cinnte go dtig tú féin a fheabhsú mar. Rud a déarfas mé faoi sin though ná bhí pointe an-mhaith aige sin though ach má tá tú in ann é a dhéanamh i mí Eanáir, tá tú in ann é a dhéanamh aon mhí eile den bhliain, má tá sé in Eanáir, is like gabháil isteach, ó, tá mé ag dhul ag snámh gach uile lá. Bhuel, obviously beidh sé really fuar i mí Eanáir, but like, má tá tú ag dhul ag snámh chuile lá, tá sé ag goil a bheith i bhfad níos éasca i June is July. Rud céanna le má tá tú ag dhul ag aclaíocht is ag dhul ag an gym luath ar maidin, má tá tú in ann é a dhéanamh sa dorchadas, tá tú in ann é a dhéanamh nuair atá sé geal. So, like, tá an, is cineál like mental challenge é níos mó ná tada eile. Yeah but tá tusa iontach ag rudaí mar sin, like tusa an sort duine just you get on with it, like tá motivation agat, níl sin ag achan duine, níl sin agamsa, má theipeann orm I'd be like ah tá mé críochnaithe. Agus ach níl mé, níl mé like ag argóint leis, I thought go raibh sé go hálainn an rud a dúirt sé agus tá an ceart aige really like was dá bhfágfadh muid um dá thosódh muid ag tús an earraigh bheadh sé i bhfad, bhfad níos éasca ach just was tá Eanáir chomh grim sin

Tá cúpla sprioc agam ar mhaith liom a chruthú but I wouldn't call them a rún ach just a rún is just a bheith mar duine níos fearr in the iomlán cos you know it's cineál cunt mé faoi láthair like so. Sea, maith thú! Sure tá a fhios agam, tá daoine chomh dian orthu féin ag an am seo den bhliain. Yeah.
I think go n-amharcann muid ar an dóigh go raibh muid thar na Nollag we were like, you absolute slob like, you feel like you're so shit. Animal.
Yeah.
Ainmhí. Could you get any worse? Céard, so céard iad na rudaí ar mhaith leat a bhaint, so like, just tús a chur dóibh anois, eh, i measc an bhliain nua.
Tá mise basically ag cur tús leis an craic saorobair seo anois, it's like seo anois anois caithfidh mé, agus dúirt mé seo le cúpla duine cheana féin but it's like i mbliana tá mise ag gabháil a bheith completely insufferable ar líne, like sin just an dóigh atá mo shaol le bheith. Just constantly déanamh rudaí agus ag cur stuff le chéile, like tá mé ag súil go mór leis le ag déanamh sin or whatever but I think it's. an mbliain, ar an mhí seo chugainn, whatever, ar an mhí seo faoi thart, nuair a chonaic mé nach raibh mé chun like aon pay check a fháil bhí mé like oh feck like seo an fíor like tá seo like ag tarlú anois so tá mé ag súil go mór leis tá mé tá giota beag eagla orm anois faoi láthair mar tá mé like it's mar dúirt tú féin it's it's an an mental block of like okay cén dóigh mar chur tús le seo anois agus tá cúpla smaointí agam mar cad a iad na tograí ar mhaith liom a dhéanamh agus like tá cúpla smaointí ar rudaí ba mhaith liom a dhéanamh like le mo chuid socials agus you know coinneáil ag dul leis an scríobh agus achan rud mar sin but tá mé just ag súil go mór le a bheith ag cineál ag cur m'am féin le chéile agus ag obair le daoine úra agus ag just bheith flat out I'd say flat out an t-am ar fad ó ar rudaí ar mhaith liomsa a bheith ag obair ar amháin as opposed to a bheith ag flat out ar fad agus tá mé ag baint sult as like 60% den méid atá mé ag déanamh agus go bhfuil sé ar fad domhsa agus níl sé ar fad le haghaidh comhlacht éigineacht nó duine eile nó brand eile éigin eile like tá sé ar fad duit féin. Sin sin iontach go bhfuil go dtig leat a bheith súil leis an rún atá leagtha amach agat mar go leor daoine tá rudaí leagtha amach acu agus níl siad ag súil le tús a chur leo ar chor ar bith so sin rún an-mhaith le bheith agat, rud go dtig leat a bheith excited faoi. Yeah.
I mean I think also caithfidh mé a bheith níos aclaí, I think that needs to happen. Caithfidh mé Cuir tús leis. Agus an rud a déarfaidh mé faoi mhí Eanáir, it's an leithscéal is fearr le cur tús leis na rudaí sin é. Yeah, sílim gur sin an mí is fearr le tosú, go mbíonn rud ar bith eile ar siúl agat. Yeah, but even just, oh, like, like, thig leat cur tús le nósanna úra, like, ag pointí eile, whatever. Like, tá mé ag iarraidh, like, cur tús le, I don't know, ag déanamh níos mó rudaí le, like, ceol traidisiúnta or whatever like that, or, like, ba mhaith liom, like, rudaí eile a dhéanamh. But like, cuirim é as ar feadh tamall fada, whereas nuair atá tú ag tús an bhliain, you're like, right, thig liomsa anois. Yeah. Like, like technically thiocfadh leat a bheith like, like just rinne muidne suas na míonna. Like, they're not real. Like, níl na míonna mar, níl na míonna mar. Yeah, it's just lá é cosúil le lá ar bith eile. Yeah, it's just the Gregorian calendar, like, do you know? But it's an leithscéal sin to be like, ok, thig liom anois cineál stoc a ghlacadh agus feiceáil cén áit ar mhaith liom a bheith. So ba mhaith liom, do you know, b'fhéidir go, b'fhéidir ní, b'fhéidir not gym membership because chonaic muid cén dóigh ar d'éirigh leis sin. Yeah, ní oireann, ní dóigh liom go n-oireann an gym duit. Sílim go gá duit dul agus triail a bhaint as cúpla caitheamh aimsire eile, cúpla spórt difriúil eile agus an ceann a aimsiú a bheadh oiriúnach duit, mar it's not the gym, sweetie. It's not the gym, it's not for you, babe.

Caithfidh mé foghlaim cén dóigh le tiomáint. It ha, like, caithfidh sé tarlú. Yes! Caithfidh sé tarlú! Yeah, caithfidh sé tarlú. Agus chomh luath, agus chomh luath is atá sé agam, tá's agam go mbeidh mise mar taxi agaibhse do mo shaol ar fad. Nuair atá muid ar oícheantaí amach le chéile. I, I, tá tú ag amharc orm as if, like, níl sé ag dul tarlú. Tá's agam. I don't know, though, fanann tusa amuigh níos deireanaí ná muidne. Yeah.

James.
Bhfuil rud ar bith beartaithe agat, James? Tá tasc an bhfuair tú agus tú just scríobh go ginearálta i do dhuine níos fearr, but cibé eile. Um, yeah, you get away more than sure. That's definitely it. Um, I'd say spruckley tam na spruckley sports is more tal. My girl got rash of for in the hearing race in AFL. agus possibly tá mé ag iarraidh rud éicint a ghnóthachtáil leis an gCeathrú Rua i mbliana, bhí you know cúpla bliain tough againn so ag iarraidh, ba bhreá liom a bheith in ann a bheith ag imirt thíos ag Comórtas Peil na Gaeltachta i mbliana, that would be great. But yeah just mo áit a choinneáil ar an bhfoireann, a bheith mar ceann de na himreoirí a bhfuil siad in ann brath air agus súil againn an chraobh sóisir a ghnóthachtáil i mbliana agus yeah sin na spriocanna atá agam agus a bheith obviously níos aclaí agus b'fhéidir to be honest laghdú síos ar oícheantaí amach suas go dtí an samhradh ar a laghad and then samhradh can be you know the usual. Ach tá siad seo an-deacair, cuid de na rúin tógann, mar níl tusa freagrach as foireann iomlán ag baint rud éigin, you know. So níor cheart an iomarca brú a chur ort féin leis na cinn sin. Umm,
ach déanann imreoir, déanann imreoir amháin in ann go leor a dhéanamh though, so. Oh no, tá, tá's agam sin, but I mean is

Yeah. Mise a fheabhsú feabhsaint an foireann. Tá sibhse an-mhaith le bhur gcuid caitheamh aimsirí go ginearálta. Sílim go gcuireann sibh achan rud isteach ann má tá suim agaibh i rud agus sin rud nach bhfuil mise iontach aige so sin mo sprioc don bhliain ná an iarracht a chur isteach sna caitheamh aimsirí a bhí agam mo shaol uilig, like Mm. níos mó ceol traidisiúnta a chasadh agus dul ar ais a léamh i gceart, b'fhéidir dul ar ais ag damhsa Gaelach nó spórt a aimsiú, cosúil leatsa, Hugh, spórt a aimsiú go bhfuil mé ag baint sult as agus go mbeidh mé aclaí an dóigh sin. Yeah, thig liom dul ag an gym, tá sé ok, is maith liom é uaireanta, ní breá liom é, níl mé ábalta a dhéanamh an dóigh go ndéanann James é. So tá mé ag iarraidh rud a aimsiú go bhfuil mé like, oh, tá mé actually ag dúil leis seo a dhéanamh, like. cibé rud é sin, más damhsa atá ann ar. Tusa faoi like ag baint sult as like caitheamh aimsire agus ag spórt I was like yes bhí mé múscailte ar maidin go luath inniu le hamharc ar Wrestle Kingdom 18 New Japan's uh, an version Japanese de WrestleMania I was like yes tá mé ag tá mé ag déanamh sin go raibh maith agat.
Yeah, but tá cinn eile agat, like, fiú ag dul chuig na cluichí sacair, you know, achan deireadh seachtaine agus just cuireann tú an oiread sin iarracht isteach ann nuair atá suim agat, bíonn tú gafa leis. Ní, tá mise, chaith mise anuraidh just ag obair agus gan díriú ar an stuff eile agus is breá liom mo chuid oibre ach caithfidh mé níos mó cothromaíocht a bheith agam i mo shaol. So sílim gur sin mo sprioc don bhliain. Agus fosta, Caithfimid níos mó stuff a dhéanamh le chéile. Sprioc mar gang fosta. Sílim go ndearna muid jab maith de sin i 2023. Ó, an-jab, but I just, I just want more. I want more. I want it all. I want it all. Throuple na hÉireann, coming to you soon.
David Haye na nGael, I'm telling you now. Agus mise obviously mar Una Healy, I mean amharc orm, amharc orainn, muid díreach cosúil le chéile em.
Cé mise then, an cailín, níl a fhios agam ainm an cailín eile. Uh Sian b'fhéidir nó mar sin, nó Seán nó rud mar sin. Why do you get to be Una?
I thought bhí tú ag dul a rá cén fáth go raibh a fhios againn cén t-ainm a bhí uirthi uh and it's because bhí muid ag déanamh clúdú ar seo don obair. le déanaí, so sin an fáth amháin go bhfuil a fhios agam na trí daoine a bhí sa throuple sin. Telling the hard hitting stories. Caith sibh é, bhí sin like in 2023, like to like mhothaigh sin cosúil le like na na blianta ó shin. Bhuel níor mhair siad i bhfad in fairness. No. No.
Lastálfaidh an pod seo níos faide ná
caidreamh. Oh, we'll outlive everyone. Bhí mé chun a rá, seo é an caidreamh is faide a bhí agam riamh, so, do you know, tá sé. Aww.
Same here. Agus mise agus James, yeah.
Cute. Yeah.
I'm just saying, like, you know, it's just go bhfuil sé saghas difriúil ó na relationships eile a bhí mise ann. Níos fearr. Yeah!

Roimh a bhás Hugh ag tochailt le hé féin a chur sa talamh níos faide, cheapfainn go b'in é.
Sílim go b'é sin é because agus go raibh maith agat le haghaidh sin because otherwise thiocfadh sé thar. Ok, tá sé ag dul agus sin é, sílim go b'in é. Bhí mé like, tá ag dul thar! Ó no no fan tá sé tá sé ag dul níos faide tá ag dul níos faide. Yeah. Tá ma- Níl mé ag iarraidh eh, teachtaireacht i gceann like cúpla lá ó daoine nár chuala mé astu le ages being like hey chuala mé go dúirt tú seo. Nach raibh mé emotionally fulfilling duit a chuir basically. Ooh. Ooh.
Cha dúirt mé sin, just to be abundantly clear, cha dúirt mé sin, sílim go b'é sin é. Sílim go b'é sin é, i dtéarmaí an phodchraoladh, not mo shaol. Go raibh míle maith agat as ucht a bheith ag éisteacht le Na Seansálaithe arís. Seo an chéad eagrán de 2024 agus beidh i bhfad níos mó le teacht uainne le tamall anuas. Súil agam go mbeidh 2024 dochreidte agaibh ar fad agus go mbeidh muidinne mar páirt bheag de do

Thig libh muid féin a aimsiú agus ag leagan ár gcuid éadain galánta ar físeanna ar YouTube nó ar Spotify, nó just éisteacht linn, ach is breá liomsa an fís mar ansin thig leat feiceáil an Squidgy Pal or an Squishy Pal or whatever rud. Níl mo rud úr Lego istigh sa chúlra agam, so ar an drochuair beidh oraibh just imagine an Lego class a bhfuair mé don Nollaig. Má tá tú ag iarraidh Áine a aimsiú ar na meáin shóisialta, tá sí mar Áine Mhaoir ar Instagram, Áine Mhaoir ar Twitter agus Áine Mhaoir ar TikTok. Má tá tú ag iarraidh James a aimsiú ar na meáin shóisialta, tá sé mar Flartach ar Twitter, Flartach ar Instagram Agus Flartach ar TikTok, is má tá tú ag iarraidh mé féin a aimsiú ar na meáin shóisialta, tá mé mar Hugh Carr here ar Twitter, Hugh Carr here ar Instagram agus just gnáth Hugh Carr ar TikTok. Bhfuil aon rud eile go gcaithfidh muid a phlugáil anois sular téann muid linn? Just a bheith extra deas liom féin agus Áine an mí seo because seod birth months muid so yeah. Agus beidh rud éigin exciting beartaithe againn faoi dheireadh na míosa dár gcairde Gael just caithfidh muid figure out what that is. Bhí mé chun ag cur ceist, I was like, thig linn caint faoi seo as an pod, but I was like, when's the party? Where's the party? Cén dóigh? I hope you're all set gan bronntanas a fháil uaimse, because I am terrible ag ceannach bronntanaisí. I'm just gonna, uh, inse mar daoibh anois, tá a fhios agaibh seo, níl mé maith ag, ag ceannach bronntanaisí d'aon duine. Don't worry, Hugh, is tusa an beart.